wawawawa mwadzuka bwanji lero la mulungu pa 19 april chaka cha 2026 ndine nester the black teacher um, ndipitirize kukamba nkhani yokhuzana ndi forex ku malawi et uh, yomwe tayikamba kwa nthawi yayitali um, padakali panopa ndikovuta kuti mabanki aku malawi ayambe kutolera forex yochuluka edi chifukwa cha zinthu zimene ndinanena zija za black market um, Its the problem is serious its more serious em than mmene anthu timaganizira em em padakali panopa ma foreign business owners eti tikukamba za kupanga externalise forex ma foreign business owners ambiri padakali pano sakufunanso they don't need to go ku bank kukapempha kupanga apply for forex apanga establish ma channels awo taking advantage of ma loopholes amene alipo ku Malawi, mwachitsanzo ma China amene akubwera ku Malawi they know kuti mmalo monyamula ma dollars mchikwama, wallet, kuti akagwiritse ntchito ku ma bank aku Malawi mmalo monyamula ma dollars aja they can just come and kungofika kungolowa basi ma kwacha azaapeza ku Malawi konko. Do you understand what I mean? Eh, mmalo mobweretsa ma dollars aja forex ija ife ndi kumati ah tipange tourism azibweresa forex anthu aja nkumabwera ambirimbiri koma forex osamaoneka ah kodi zikuyenda bwanji sakubweresa forex ija akuisiya kwawo iwo nde amalowa dziko mano muja akalowa dziko mano muja akupita ku hotelo ya ma China Okay hotelo ya ma China ija ili ndi makwacha ambirimbiri nde auza a hotel aja kuti ndipatseni makwacha mwakuti mwakuti mwakuti ndikufuna 10 million ndikufuna 20 million a hotel aja atenga makwacha cash kuwapatsa iwo aja agwiritsa ntchito ma app akwawo ma Airtel Money akwawo kwa ku China kuja apangana swap ndalama zija pa rate yawo Ma bank aku Malawi sizikuwakhuza, ma rate a ma bank aku Malawi sizikuwakhuza. Inu mungoona ma foreigners afika ali ndi dollar ma kwacha akugula zinthu, akupanga chani, akupanga chani. Ah! Ma kwacha amenewa anapita ku bank kukatenga? Anabweresa ma dollars anasiya ku bank? That's what's happening. Eti? Eh, padakali pano eh, sizakale zijaso zoti ma foreigners akabwera onse kungofika ndi ma dollars basi kumapita mu ma ATM kumakasinta, kumakasinta. kapena kumapita ku ma bureau kukasintha kukapereka ma dollars mudzaona kuti ma bureau aja ma AP ma bank aja ma dollars amene akutolera ngochepa eti and meanwhile tonse tikufuna tipange import zinthu tikukapanga apply for ma dollars ku ma bank ndiye timadabwa kuti ma bank angoti ma dollars kulibe ma dollars kulibe forex kulibe zikhala bwanji eh yeah so system iyi ndi mavuto a system yathu the whole monetary thing eti eh it has to we have to go back to the draw board ndikubweretsa reserve bank amabanki apolisi fiscal ya polisi amati eh kuti tizipanga bwanji tizipanga bwanji chifukwa padakali pano malamulo ndi onena kuti foreigner akamalowa anene kuti wabweretsa ma dollars angati, atha kungokuonetsani mu wallet mwake muja muli 1000 dollars kapena 500 dollars walowa akamadzatulukanso ndi 1000 dollars koma mMalawi muja wakhalamo waspenda dollar yambirimbiri wapanga zinthu zambirimbiri dollar amaitenga amaipeza bwanji you understand, anthu akumasinthana kunja komweko kutani komweko. It affects the economy monga ndanenera ndi zinthu zonena kuti tonse timapanga including me and everybody else amene ali kunja tonse zimene timapanga um, if you think kuti ndalama zonse zimene watumizapo moyo wako ku Malawi if you used the banks ndiye kuti mabanki aja bwenzi ali ndi forex ndiye kuti ndi bwenzinso amalawi amene ali ku kunyumba kuja amene akufunako ma forex bwenzi akumakayipeza ku banki kuja chifukwa choti anthu amene tatuluka ife tikubweretsanso eh ndinanenapo kuti anthu amene tatuluka ife we are the product of Malawi

Initiative ya ku Israel ija ya boma la a Chakwera that was the issue kuti atumize amalawi amalawi aja azikalipiridwa forex forex ija izikalowa mma bank kaya NBS kaya kaya uh, FDH kaya National Bank ya ndiye boma lidzipeza forex ija that was a perfect example yoti tonse amene tili kunja tonse amene tikulandira ndalama zi tizilowetsa mma bank bank yako kumene uliko izipitisa bank ya ku Malawi then mabank a ku Malawi aja ndi bwenzi akumalandira forex then our government would have that forex eh?

eh mwabira bangi kumukuruza aliyense nobody want to lose nobody not me nobody we want to lose head to say want more head so it takes munthu uno kukhala ndi chikondi ku dziko lako komanso it takes dziko lakolo kupanga proof kuti it's worth it you understand yet